n'ime ese okwu hapụnụ esemokwu ọ ga-akacha mma ka anyị kpeere Chineke ekpere n'ọnọdụ anyị nọ ọ ga-aza anyị ọ gakwa izi anyị ụzọ ihe gakwa agara anyị nke ọma. Onye nsogbu hapụ esemokwu biko bikonụ ụmụnna hapụnụ esemokwu
nwanna ihe niile na-eme ugbu a agwụla m ike ihe niile na-eme ebe a dụ m ka ihe nkiri nke m na-ekiri n'onyonyo ahụtụbe m ihe a mbụ mana nenụ m anya o nwe onye ọzọ ga-aghọta mkpa na-akpa m o nwere mkpa na-akpagbu m ebe a ọ na-echegbuzi m Chinedu kee ihe wu nsogbu gị kee ihe na-akpagbu gị ee o nwere nwatakịrị nke m hụrụ n'anya nke ukwuu o buru na obi ya niine binye m m ebulukwana nke m binye ya ọ na-echegbuzi m chelu Chinedu nwaanyị ị na-ekwu okwu ya ọ bụ ofu nwaanyị ka ịbụọ ka ịtọ ka ị na-ekwu ee ka ị ga-esi welu obi gị nye ofu nwaanyị nekwa anya ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ kakwa mma na i welu nwa i welu ịhụnanya nke ọbụla i nwere n'ime onwe gị chọrọ nye nwaanyị nke ọbụla nke chọrọ ya ọ bụlụ ofu chọrọ ịhụnanya i nye ya ọ bụlụ ịbụọ ọ bụlụ ịtọ ọ bụlụ ịnọ i nye ya ịhụnanya ejikwana ofu nwaanyị ka i jidesie ya aka ike obi ihe dị nta adịlọ ihe a abụrọ ịhụnanya ịhụnanya bụ ihe jikọtara mmadụ ịbụọ ọnụ kpọka m akpọ ama m ife ị kpọkasịgara m ee kpọka m akpọ gaa na-agbụ m afụ ndị ife ị kpọgara m ee kọ ha n'ịkpa ịga ọ gbasịa gị mm? ka ọ gbasịa gị ọ gbasịahalị mụ ọkịfụ nọ nnọ ọ gbasịa mụ mm? afọ ọbụla ọ chọ gị lọkụ mụ ọ detụghalị m ahụ o nweghalị gị ebe ọ ja-edetụ m ịhụnanya bụ ihe ọchịchọ nke na-adịghị agwụ agwụ ịhụnanya bụ ihe nkwa mmadụ naabọ kwekọtara ọnụ bụrụkwazi ihe ntụkwasị obi nwata nwaanyị a m na-ekwu okwu ya ọ bụ naanị ya ka m hụrụ n'anya adị nwe m ike hụ nwaanyị ọzọ n'anya karịa so onye a na-ekwu Chinedu welukwanụ nwayọọ ị na-ekwu ka onye na-alọ nlọ e i chefuo na nwaanyị dị ka udu mmili na-ada asọ asọ fa nwere ike fa sonye n'ofu ite ee ke ka i si akpa ụdị agwa gịnwa ka nwa okorobịa ma mma ịhụ ịnọgide itinye ife n'ife ọ ife a na-eme ee nwanne m nwoke i chefuzie na nwoke na-aṅụ mmiri n'ọtụtụ osimiri na-anwụ tupu oge ya eluo na-alapụghị ike n'ife anyị na-ekwu okwu ya ee i chefuo na nwaanyị nwoke ọbụla na-aṅụ mmiri n'ofu osimiri na o nwee ka osimiri anwa si taa akpịrị ga-akpọgbu nwoke a na nkụ ee ka ife na-akọ ya ọ na-adị mma ị nọtụ itinye ebe a itinye ebe a itinye ebe a na ị malụ nke ya-aka mma ọ bụrụkwa na uche nke m o m ga-agwakwa gị sị gị chọlụkwa onye ọzọ ị ga-etinye na nke ị nwere enwe ọ kwa ka m si e- eme elu ada ada ụgbọala ya emebiela ọzọ onye na-akpọ ụgbọala apụọna ka o jee chọọ onye ga-edozi ya biko achọ m ka ihe a na-eme ka o chie gị achọ m ka o chie gị mana ọ ka ị mara ọnọdụ m nọ n'ime ya ị nụgo ha mkpaghere gị ọ ka ị fụ nnọọ mmiri ga-abụọ gụgụrị gị afụ ee agaghala mere ebe harị anya ọ ka ị fụ ụlọ ego ha anyị naanị gị biri ya biri ya ahụ o juo gị afọ juzie gị jizua maka onwe gị fe ya eme mma laghachikwa ụlọ ọhụ dụọ

nwunye m lụtara onwe m ya sị na m agaghị eri ihe n'ụlọ m eh? gaa mụchara m ụmụ iti bọrịbọ eh? chukwu okike abịama
papa m nọ na-aga n'azụ gị na-eche ma ọ wụ gịnwa wụ papa m ma na-aga niile m sị ka m bịa mara ma ọ wụ gịnwa wụ nna m gị na-adagharị ka onye ṅụrụ mmanya hai papa papa onye wụ papa gị ị sịkwa na e, na ị wụ onye chineke nna m papa ị na-asị na ị ma na ọ mụnwa jọsịrị nwa gị lee ị na-ezuzugharị n'ama gị na-agagharị na-aṅụ mmanya kee ihe ị chọrọ ka ndị mmadụ kwuo ee papa papa just gwagodi m ihe ị chọrọ ka ndị mmadụ kwuo gaa na shop onyedịka natara m ya otu ekpem schnapps papa a na-ekwugodi a na-ekwu nke ị mere a na-ekwu nke ị ṅụrụ gị na-asị m gaa zụtakwuore gị mmanya

Johnson sị m aṅụla ngwọ ya nwụkwa lekwa ngwọ ṅụrụma
Papa, papa ị karịakwala n'ihe ị na-ezuzu. Papa ị Agwa mmadụ. karịakwala n'ihe ị na-ezuzu. gaa gwa nne gị gaa gwa nne gị
M ga-agwa nne m. M ga-agwa nne m. Nne gị ka- nne gị ka m lụrụ lụrụ ya rute ụlọ ya sịzi na ọ ya wụ di mụ awụ nwunye Eh, ị na-anọkwa ebe a nga ahụ ya ejula m erili ihe eh, eh, eh, eh, eh, kemgbe orie gara aga

ọ dịla ụka m nzuzu gị adịla ụka m ị ga-akwụsị ị na-aṅụ mmanya e mee gị na-asị mama na-akparị gị mama na-akparị gị ọ wụ ọ wụ omume ndị ị na-eme na-eme mama ji na-akparị gị ebe unu sị m aṅụla ngwọ ya nwụkwa lekwa ngwọ ṅụrụma ogbe ya lụsị m aṅụla ngwọ ya nwụkwa lekwa ngwọ ṅụrụma
elee ihu m ga-eji agwa ndị mmadụ na ị wụ papa m na omume ị na-eme na anwụ gwagodi m ihu na-eme m ihe na awụ m papa gị gajechi ebe abụọ hai

eh? papa kwụsị ihe ị na-eme kwụsị ihe ị na-emekwanụ ndị mmadụ lee ndị lecha ndị mmadụ lee ha niile ha na-ele anya ha na-ele mụ na gị anya ebe a lee ndị mmadụ na-ele anya anya kwụsịkwana ihe ị na-eme mama abụọ
mmanya ụkazụ ụba mama atọ ee eh, egbe mmasị na-abụ aga m akwụ ya bịa pụta pụta pụta pụta aga m akwụ ya papa pụta pụta pụta ihe na-ewute m hafụnụ m aka ihe na-ewute m wụ ị na-aṅụcha mmanya jide ụgwọ ị ga-aṅụchakwa mmanya jide ụgwọ gị ṅụcha ya ị ga-ejide ụgwọ gị ibe na-ejigharị ụgwọ papa ị chọrọ ihe n'ime gutter pụta ndị mmadụ na ndị mmadụ na-ele anya anya mma ee eh, papa papa pụta na gutter papa pụta pụta pụta bịawa bịawa ewu chi m papa Hey, papa nyere m aka nụ papa kee ihe mere i ji kwụrụ ọtọ ebe a na-ele m ka nwa onyonyo gbaghara m ọ na aghọtara m ihe mgbu gị aghọtara m otu o si eme gị
obi m ọnọdụ a m nọ n'ime ya abụla ọnọdụ ị ga-ewelekwa iwe na-ewe gị tụkwasị ị chọziri ka m nwụọ n'ọnọdụ a m nọ biko ka ị ghọta m ị nụgo Chinedu ị chọrọ ịgwa m na ọ bụrụ ị lụsịa nwatakịrị anyị na-ekwu okwu ya kịta na na o nwe ka ị ga-esi tinye ife n'ife ọzọ onye ka ị na-akọwara ihe dị ntụ adịghị kama m na-eme ya nwụọ
ha ọ dịghị ka ị ga-anwụ biko ndị enyi m unu bịa nso ka anyị bụrụ n'otu obi rịọ Chineke amara
nsogbu adịrọ ị ma iwe na ọnụma bụ akwa mmadụ yi n'arụ na-anyịgbu ya na o nweghị ike iyipụ
hmm? hapụnụ iwe hapụ ọnụma hapụ ekworo bịanụ bịanụ bịanụ unu were obi nwayọọ bịa ihe nwoke na-akpọrọ anyị ọzọ biniko ana m arịọ unu ana m arịọ unu ị gaghị anwụ bịanụ ka anyị kọsara chineke ọ ga-egboro anyị mkpa ezi okwukwe dị mkpa n'ebe chineke nọ ọkwa ebe otu anyị ga-eji hụ ihe hụ ụzọ nwee ike pụta n'ọzara anyị nọ n'oge awa biko ana m arịọ unu

Eh, onye Alex, ọgwụ oke onye ọgwụ ka hapụ ya ka o kpee ekpere ekpere a nwere ike ọ bụrụ ya azọpụta ya ebe a kama na ya na-agwụ Ee, ee, o zuolanụ. Agwa m kwala unu na o nweghị ebe obibi e dosara m n'eluigwe. Kpọpụnụ m na mgbakọ ekpere unu ahụ. Kpọpụnụ m. ihe ịrịba ama nwere ike ime oge ọ bụla n'ihi ya jehova agbaala anya ka mmụọ m